ayi bon e kɔni e mesiri fana ye pɔtirini ta sinɔn janya kɔni n b'o dɔn ka ban pɔtirini kɔrɔ i disi disi e ko k'i ye ne janya dɔn o tuma e bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn de k'i ka fini kala ayi e fana ni maa tɔw tɛ kelen ye koyi e ye maa tɔw tilancɛ de walima e tɔ bɛ dugu jukɔrɔ yɛrɛ

Bon i b'a lajɛ dɔrɔn hali ni i ye waa fila d'an ma o b'an bɔ. Gine wari la. Ayi irisi wari la. Ɛɛ sisan o tɛ waa fila ye o n bɛ miliyɔn fila de d'i ma. Karamɔgɔ kana nin bɛɛ kɛ dimi ko ye sa. Jɔ sa kana na kuma tiɲɛ ne ma ni ne bɛ kuma i b'i da minɛ. n'i ye wɔlɔ min faga ne hakili bi fini fini lamɔko gari gari gari bi wɔɔrɔ ta o tɛ ban la problème tɛ don n ka fini na a tɛ ka kɛ borodema ye e bɛ n'i jɔ ne ma n ka cɛ ko ko waa fila. o ma e tayɛri kɔrɔ de ya. ayi ne bɛ ka kɛ tayɛri de. ayi i kɛra tayala de. o tɛ tayala o ye tafiyɛ de. ayi o ye taf. n'i ye dɔ k'o kɔfɛ n b'i fila ci.

n bɛ na n ka fini in n'a ma sɔrɔ dɔgɔ i bɛn'a dɔn ko jɔnmɔgɔla ye kalan y'o sen que ça soit la première ou la dernière ne nana i ka atelier la n tɛ se ka mesure ta ne ye manamanakan fɔ n bɛ n dogo n y'a bɛn n y'a bɛn yɔrɔ tayɛri tɔw de bɛ dati ni don di na i ka fini nɔfɛ mɛ ne de bɛ n ka dati ni n ka don di i bɛ na ne de bɛ na n ka fini ta don

nin ye e sentan ko ye ni ala tun ye sen falen i la fɔ fɔ maa tun na kɛ maa ye e kɛrɛfɛ balimakɛ balimamuso kunko de tun ne kan mariage denkundi wal'a ɲɔgɔn caman e mago bɛ décoration cɛɲuman de la maa min b'a ka baara dɔn ko décoration ye tiɲɛ nka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ ka sira ka yɛlɛ trône sanfɛ jate décor ka baara don k'i ka mobili décoré k'a ɲɛ fo maaw tɛmɛtɔ ka signalé k'a bɔ mobili tɔw la e kɔni nimoro in wele dɔrɔn jate décor ko k'ale nakun tɛ dɔwɛrɛ faantan faama ka bɛɛ damakɛɲɛ dekorasɔn ko sira fɛ wa u ma ɲina dɛ u ye lokasɔn fana fara bolo da la e maa min mago bɛ basi sɛzi an'a ɲɔgɔn caman jiw gato aniwɛrisɛri la jate dekɔri wele dɔrɔn u nakun de don tilala tuguni ni ka kado sipesiyali ta ka k'u ka kiliyanw ye ko nimoro min bɛ kɛ sababu ye k'u wele marise la nimoro nin bɛ apɛli a keredi ɲɔgɔn fila u tila ka lase kun ko jate dekɔri ko k'ale nakun tɛ foyi ye yaasa ka kiliyanw lafiya dekorasɔn ko ani lokasɔn ko la an taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ balon kɔrɔbɔ ja aw ni ne an ka taa kɔrɔbɔ jate dekɔri sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ bamakɔ kura ma balimakaw kɛrɛfɛla la nimoro min filɛ dugumala la ni depilasema ka gɛlɛn i ma n'i nimoro wele dɔrɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na a b'i sɔrɔ f'i yɛrɛ sigiyɔrɔ la ko ciden bɛ maa min bolo o ye tagama bɔlen ye ma